atsogoleri ngati mulungu watiyenereza kukhala atsogoleri tiyeni khalidwe lathu mchitidwe wathu machezedwe athu asonyeze kuti atsogoleri ndife atsogoleri ndikulandirani abale nonse okondeka mu dzina la mbuye wathu yesu khristu uthenga umene

ayenera kumvera akulu olamulira chifukwa palibe ulamuliro umene sunachokera kwa Mulungu. Olamulira amene alipo anaikidwa ndi Mulungu, kotero kuti iwo amene aukira ulamuliro atsutsana ndi chimene Mulungu anakhazikitsa, ndipo amene atero adzibweretsera okha chilango. Pakuti olamulira saopseza amene amachita zabwino, koma amene amachita zoyipa. Kodi mukufuna kukhala osaopa olamulira? Tsono chitani zoyenera ndipo adzakuyamikirani. Pakuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu waku chit- wakuchitirani zabwino koma ngati muchita zoyipa muchite mantha pakuti iye ali ndi mphamvu zolangira iye ndi mtumiki wa mulungu wobweretsa mkwiyo ndi kulanga onse ochita zoyipa nchifukwa chake ndikoyenera kugonjera olamulira osati chifukwa choopa kulangidwa kokha komanso chifukwa cha chikumbumtima ichi nchifukwa chakenso inu mumapereka msonkho pakuti olamulira ndi amene munamukongola ichi nchifukwa chakenso inu mumapereka msonkho pakuti olamulira ndi atumiki a mulungu amene amapereka nthawi yawo yonse kulamulira Mubwezereni aliyense amene munamukongola. Ngati inu muli ndi ngongole ya msonkho, perekani msonkho kwa oyenera kuwalipira. Ngati ndi kuopa, perekani kwa oyenera kuwaopa, ndipo ngati ndi ulemu, kwa oyenera ulemu. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerenga, ndipo tikupemphera kuti Mzimu Woyera mutisogolere ndipo muchite zonse zimene mumachita nthawi zonse, mu dzina la Yesu Khristu, amen. Ulemu kwa oyenera ulemu. Paulo analemba kalata imeneyi kamba ka Ayuda ena kwa Aroma Amene amazitchula kuti ife monga ngati Ayuda ndife anthu osankhika a Mulungu sitiyenera kumveranso boma ili la Chiroma. Ndipo kagulu kameneka kamanena kuti, Ife sitikudziwanso za mfumu ina iliyonse. Sitingathenso kulemekeza mfumu ina iliyonse pansi pano, ife mfumu yathu ndi Mulungu kumwamba. Ndiye kotero kuti kukakhala zinthu ngati zopereka ngati msonkho ndi malamulo ena, anthu amenewa amavuta kwambiri kumanena kuti ayi ife zapansi pano sizitikhuza, ife zikutikhuza zakumwamba, ndife opatulika, ndife osankhidwa. Ndipo Paulo anaona kuti izi zikuchitika, anaona kuti mm -mm, apapa dzina la Ambuye Yesu Khristu linyazisika, lionongeka. chifukwa anthu amenewa anali anthu amenenso anatsata chiphunzitso chimene paulo anali nacho ndiye anachiona chabwino kuti no ndiwalembere kalata ndiwadzudzule kuti kukhala mkhristu kukhala munthu wotumikira mulungu sikutanthauza kuti zinthu za mdziko tisazilemekeze ndiye tikuona apa pa vesi wani akunena kuti aliyense munthu aliyense akuyenera kumvera akulu olamulira aliyense ndekuti kawopemphera kawosapemphera tikupemphedwa tikufunsidwa kumvera olamulira akulu andi akati akulu sindiye kuti kukula usinkhu ah, akutanthauza udindo mwana akhoza kukhala akulu mwana ndi akulu chifukwa choti ali pa udindo chifukwa anthu ena pena timayang'ana ndi usinkhu wake ndiye pena ali patsogolo ndi mwana akati anene izi ife kumbuyo kuti azichiwa akati anene izi kuziye kukumbuyo kuti azipindapinda chifukwa choti tifuna timsokoneze ife tionetse kuti ndife amvula zakale tadutsa mu zambiri timabweretsa zinthu zambirimbiri ayaya nawa sa- sakudziwa ife kale tadutsa imwe ife ka- iya ngati muli ndi nzeru za ukuluzo mthandizeni mwanayo usati mupit- mupotoze kuti ye ulamuliro wake aombe kwawo Ndi udindo wathu kuwathandiza atsogoleri athu. Atsogoleri sikuti amadziwa zonse, koma ifeyo zingatichitire ubwino kuti tiwamvere. Ngati pali poyenera kuwalangiza, tiwalangize, tiwathandize mwachikondi kuti ntchito yawo iyende bwino. Ndiye Akunena kuti pa vesi 2 po kuti amene samvera olamulira ndi woukira rebel ndi woukira ndiye munthu akaukira kuli chimodzimodzi satana chifukwa chakuti satana anaukira kumwamba satana ndi woukira ndiye munthu kumatchedwa woukira ndi kuti kukhalanso mbali imodzi ya satana ukujoyina ku timu ya satana akuti ndi woukira ngati simumvera ndiye akuti koma owukirawo adzakhala akuzibweretsera okha chilango so olangayo si olamulira koma mulungu inuyo ngati mukunyoza awo amene ali patsogolo panu amene ayikidwa ngati atsogoleri sikuti mukuwapweteka iwowo M- chilango chichokera kwa mwini wake mulungu chifukwa choti waayika pamenepo ndi iyeyo kaya ndi ochepa mwendo mulungu anafuna ochepa mwendo akhale pa- pamenepo kaya ndi okula mutu mulungu amafuna okula mutu akhale pamenepo pali ena u- utsogoleri timanyoza kumati sizikuwakhala sizimawakhala sichovala utsogoleri sichovala kuti chimawakhala ayi mulungu ndiwodabwitsa mulungu ndiwodabwitsa nthawi zina amatenga anthu opanda nzeru upeza asankhidwa anthu anzeru osasankhidwa kumadabwa kuti ah koma mulunguyu waika bwanji pampando anthu opanda nzeru ali ndi zifukwa zake ifeyo kwathu ndikutani kumvera kuti pamene takhala basi anthu zambiri alola kuti iwo amuike pampando zatha amachulutsa zinthu kuchulutsa mukuona pamene paja Eh, ah, atsogoleri mukuziona bwanji kungochoka mwa zoti munali meeting and meeting yo aliyense anali ndi mpata kuti apereke maganizo ake abale pano tayitanizana tikuganiza kuti tipange mapulani awo tikuganiza titere ndipo tiyeni tione kuti enanu maganizo anu ndi otani andotero msonkhano sayankhula pali funso zii mwina ndemanga kumene kukonzedwako zii chongotuluka eh, out out out tabwera nga tabwera so pano ngati akunena kuti eh, mwezi wa mawa tipange izi mukuona paipa kuti pali sokolo kodi sipanali mpata mkati momuja kuti mukapereke mfundo zanu kukagwetsa ngati achana nindiwa kuti ase asanibati otsutsana ndi chimene mulungu anafuna kumanga ndiye Paulo ananena kuti pa 1 Timoteo vesi 2 ati mupempherere mafumu ndi onse aulamuliro kuti tikhale ndi moyo wa mtendere ndi bata wopa Mulungu ndi woyera mtima 1 Timoteo 2 vesi 2 ngati zinthu sizikuyenda chimene akutipempha ife ndikuti apempherere atsogoleri athu osati kuwanyoza osati kuwanena tiwapempherere kuti zinthu ziyende bwino akuti kuti tikhale ndi moyo wa bata ndiye akunena apa kuti ngati mufuna kuti mukhale opanda mantha ndi atsogoleri ati kungowamvera baibulo likuterotu ati ingomverani basi munthu womvera sumva kuwawa ulamuliro sumawumva kuwawa koma ukakhala munthu woti nthawi zonse ukufuna kutsutsana kapena kuchita kusamvera ulamulirowo umakuwawa umaumva kuwawa ndipo mapeto ake umaona ngati akhalitsa pa mpando kuti chisankho china chibwera liti Ii, ndi mwezi umodzi tu apo chifukwa ndi iweyo maganizo ako ndi oyipa ndio usogoleri umangomva kuwawa ndio kupwetekeke ndiwe osati atsogoleri atsogoleri zawo zili bwino koma iwe chikuwawa munthu ukakhala kuti sukumvera umazikayikiranso wekha chifukwatu apapa paulo akunena kuti mumvere osati chifukwa choopa kulangika kokha koma chikumbumtima kutanthauza kuti munthu ukakhala kuti iwe ndithu mtsogoleri wako sumamumvera mkatimo umadziwa olo atsogoleri asakuuze kuti atso inuyo ndimonanga simandimvera eh? olo asakuuze zimene koma wekha chikumbumtima chimakuuza kuti "Ah, i think inetu awa sindiwapatsa ulemu akuti chikumbumtima kuti chikumbumtimacho chikutsutse ndi chifukwa chake ukakhala wotero kuti ndiwe osayeruzika munthu wosamva olo kuchali chisiku limene ikangotha ah, ikangotha service tisalire pali nkhani iweyo bp imayamba kuthamanga mwina zichazi mwina iweyo kudziziwa kuti uli mmavuto mkati mwako haya ine nde sindikhala nanu pepani mmimba eh, mmimba mukundipweteka esi u- ukuopa zichani mawena amati woipa athawa yekha munthu uti ukaba ukaba olo wina asanadziwe kuti waba kungoona wa polisi akudutsa

akudutsa kukushova umakhala kapolo kapolo ukakhala ukuphwanya malamulo umakhala kapolo sukhala ndi mtendere ulanatenga na umasarina azililo umangoima kuti ah, okay kulanda agogoda pakhomo polisiwo umango umangolandira lowani lowani ndithu lowani bwana takulandirani mtendere uli pano koma akagogode pakhomo wa polisi yokuuza kuti pajapo wasokoneza sugwa pompo ndi asanakufunse ndiye paulo akuti chikumbumtima abale kumvera si chinthu cholemera mulungu ngati walola kuti awo akhale atsogoleri anu iye mulunguyo ali nzolinga zake ali nzolinga zake mulungutu amalola ngakhale atsogoleri oyipa kukhala pa mpando mulungu amalola analola banja baibulo likunena kuti anamulola herode kukhala pa mpando kuti akaonetse ukulu wake ambuye yesu khristu anamulola yudasi kukhala timu yake yomuzungulira kumayenda nayo pali zina zimene mulungu amafuna kuti anthu achite ndi atsogoleri ena amene ali ali atsogoleri sikuti ndi abwino koma mulungu amalola nthawi zina inuyo ndi ine chimene tingachite sikuwanyoza koma kuwapempherera ngati zinthuzi kwathu tilipo maka tikanena za anthu andale i think akunyozedwa akunyozedwa anthu akunyozedwa osati ndi anthu oti anthu opemphera amene kuwapeza akulakatika kunyoza mtsogoleri kumati kuti izi koma mmapemphera ah, n'jausiru anthu aujina mtale wa n'jausiru iya osangowapempherera kuti usiru uchoke nanga kulongolola kumene kuwanyozako ndiye zisintha ndiyeno akuti perekani msonkho kwa amene ali woyenera msonkho ndiye akunena kuti msonkho ndi ngongole msonkho ndi ngongole ndiye akuyerekezanso kuti ulemuso kwa woyenera ulemu ndi ngongole Ndi ngongole superekera kukondwa? Ayi. Ngongole ul- msonkho palibe amene amapereka kusangalala kuti mwee ndikapereke msonkho mwee ayi koma umadziwa zoti ngongole inuyo ngati ndinu atsogoleri anga kaine mumtima mwanga sindimamvetsa kuti utsogoleri wanu ndi wamtundu wanji koma ndikumvereni ndi ngongole Ndikumvereni komanso ine ngati ndine mtsogoleri wanu kaya penapake simumamvetsa kuti "Ah, koma amene nkhale anayikira kuti atsogoleri anga koma kwa ine ayi ndimvereni ndi ngongole ngongole siliperekera kukondwa timapereka kuti ndi lamulo akristu tikhale anthu oyambirira kupereka chitsanzo chomvera ndiye tilipo ena timamvera otilamulira okha ku chalichi koma kunyumba kwathu ayi atsogoleri amfumu athu ayi amfumu kumavutika mmudzi ndi munthu amene ali mkulu wa mpingo amfumu kusowa mtendere kuti munthu amene ndingatani ndingatani koma ati munthu akuti ndi mkulu wa mpingo koma ndi amene akuzunguza mudzi koma akafika kuchalichi zitanthauza chani paulo amauza awa atu onse olamulira onse awawa sanali olamulira aujena za uzimu iyayi aboma andi anali ankhanza ndiponso paulo amadziwa ndi ankhanza ndipo pauloyu anazunzika ndi aromawo paulo ndi amene anazunzidwanso kwambiri koma akuwauza anthu kuti teni amvereni anandizunza ine koma teni amvereni chifukwa mulungu alola kuti akhale atsogoleri kuukira ndi upandu kuukira kwina sikuti umachita kuonesa kuti apapa waukira kuukira kwina ndi kwa mumtima palibe anthu ena sayankhula koma mkatimo akulankhula zambiri iwe sikumamva kuti komatu awa andipwetekawa kulekeni ayi ndikudziwa zimene akuganiza zaupandu kuukira akuti kuukira vuto lake kuukira umaziitanira wekha chilango koma chilango chamapereka si mtsogoleri chimachokera kumwamba tichenjere tichenjere tikanthidwa ngati sitimvera atsogoleri ndiye ndisanamalize ndifunanso ndiyankhule ndi inu atsogoleri atsogoleri nafenso tizipanga ngati atsogoleri akuti ndi oyenera ndiye kuti ulemuwo sumachita ku- kungoukwatulayi akati woyenera ulemu ndiye kuti wayenerezedwa wamuyeneresa ndi wina wamuyeneresa ndi mulungu osati kuziyenereza kuti basi kwatulukwatulu ine ndaima pano ine nsogoleri iya sikusogolera umene umene akunena pano ati woyenera ndi ife asogoleri ngati mulungu watiyenereza kukhala asogoleri tiyeni khalidwe lathu mchitidwe wathu machezedwe athu asonyezedi kuti asogoleri ndife asogoleri ndicholinga choti ulemu uja uzigwirizana ndi mmene tikuchitira chifukwa pali atsogoleri ena aulesi kuyitanisa zinthu iwo osapitako ndi ulemu ubwera bwa amawafikira kuti akhale apo iwo akabwera nde atilemekeza bwa

chofika pakuiwala kuti muli atsogoleri muno mkuona mmene zikukhalira kuti koma atsogoleri alipodi muno ulemu kwa oyenera ulemu
koma mulungu sakutanthauza kuti pamene atsogoleri akutiuza kuti tichite zinthu zoyipa zosusana ndi mawu a mulungu popeza ndi atsogoleri ndiye tiamvere ayi ayi ayi Pokhapo pamene atsogoleri akuchita zinthu tiwamvere posatengera iwo atsogoleri mmene alili, posatengera kuti atsogoleri amachita zotani ifeyo tingoyenera kuwamvera ndipo pamene tikuona kuti pali mavuto tiyeni tiwapempherere. Ambuye akudaliseni pamene mukupita kukamvera atsogoleri komanso atsogoleri mukukayesesa kulamulira anthu anu ndi nzeru zochokera kumwamba. Mudzakhalenso pomwepo tsiku lina.